Seo ár obair nua le haghaidh inniu. Táimid ag foghlaim conas lúibíní a bhaint amach, so how to take out brackets. Agus táimid chun tosnú le sampla, just le gnáth-uimhreacha ar dtús. Agus is é seo an cheist, faigh an freagra do cheathair lúibín trí móide dó. Now tá fhios againn ó ár mata go ciallaíonn an ceathair in aice le lúibíní, ciallaíonn sé sin fá, but just níl sé scríte amach mar cuireann an X isteach orainn. so is slí eile é iolrú a scríobh ná 4 uimhir in aice le braicéad so smaoinigí maidir leis sin so tá slí amháin a dhéanamh an slí atá ar eolas againn agus is é sin ok so tá 4 fá an braicéad so suimigh an 3 agus an 2 agus faigheann tú 5 agus ansin iolraigh an 4 fá an 5 agus faighimid 20 so sin an slí saghas is comónta a bhíonn againn. Ach tá slí eile chomh maith, agus is féidir linn, scríobh amach an ceathair braicéad trí móide dó, is féidir linn smaoinigh faoi. Ceathair fá an trí, tugann sé sin dúinn an dó dhéag, agus ceathair fá dó, tugann sé sin dúinn an ocht, agus dó dhéag móide ocht, sin fiche. So díreach an freagra céanna a bhí againn anseo, Ach just i modh difriúil. So tá tú ag déanamh an iolrú slí amháin ag an am, ok? So tá tú ag iolrú ceathair fá thrí agus ansin ceathair fá dó. So sin é an tslí a bheimid ag déanamh gach rud as seo amach san ailgéabar, mar ní bheimid de gnáth ábalta trí móide dó a shuimiú. Sa chás seo is téarmaí cosúla iad ach nuair a bhíonn siad difriúil le chéile, bíonn ní bheimid ábalta iad a shuimiú mar is téarmaí éagsúla iad de ghnáth. Seo sampla amháin eile leis an díreach an rud céanna so i slí a dó so tá 5 fá 7 móide 8 arís de ghnáth bhíomar ag déanamh 5 fá 15 agus is é sin 75 ach anois an slí nua táimid ag foghlaim conas é seo a dhéanamh so 5 fá 7 móide 8 sin cúig fá seacht, sin tríocha cúig, cúig fá ocht, sin daichead, agus go hiomlán, sin seachtó cúig. So, an freagra céanna, ach just fuair mé é i slí difriúil. Táimid ag iolrú an cúig fán seacht ar dtús, agus ansin an cúig fá móide ocht. Ok, sampla trí. Déanaimid an rud céanna anois. So, féach anseo, ní féidir linn an 3X agus an 2 a shuimiú mar tá siad éagsúil. Éagsúil. Tá siad difriúil ó a chéile. So, bhí sé sin againn i dtús an chaibidil. Ach anois tá ár slí againn. Is féidir linn a rá go bhfuil ceathair móide 3X cothrom le 12X agus tá ceathair fá móide 2 cothrom le móide 8. Sin é ár bhfreagra. Ní féidir linn iad a shuimiú anois mar tá siad éagsúil arís, so just fágaimid é. Sin é ár bhfreagra. Ok, sampla 4. Arís, tá rudaí ins an mbraicéad seo, 7 móide 8X, atá éagsúil, tá siad difriúil ó a chéile, so ní féidir linn iad a shuimiú. an tslí a bhíomar ag déanamh anseo, féach bhíomar ag rá trí móide dó is cúig, bhí siad cosúil. Ach anseo, níl sé sin ann, tá siad éagsúil. So caithfimid é sin a dhéanamh i slí a dó. Agus cad é slí a dó arís? Bhuel, it's lúide cúig fá seacht. sin lúide fá móide sin lúide agus cúig fá seacht is tríocha cúig ansin lúide cúig fá móide ocht x ok so cé mhéad x atá againn anseo tá ocht x táimid ag iolrú é fá lúide cúig so comhartha ar dtús lúide fá móide sin lúide cúig fá ocht sin daichead agus just tá x so cé mhéad x againn bhí ocht anois iolraigh é fá lúide cúig tá lúide daichead X, agus is é sin an freagra. Anois sampla 5, agus tá sé sin ó leathanach 177, agus mé chun é sin a dhéanamh beagáinín níos mó actually. So. So scríobh amach iad seo go soiléir. So féachann sé níos, i bhfad níos faide. But arís tá sé tá sé just díreach mar an gcéanna, tá tá trí cuid le déanamh, trí páirt, trí braicéad, agus ansin beidh tú ag suimiú iad go léir ag ag an deireadh. Ok, so trí fá A, sin trí A. Trí fá lúide dó B, well trí móide trí fá lúide dó is lúide trí fá dó sin sé, agus tá mé just tá B againn. Cé mhéad B? Bhí dó B anois tá trí fá dó sin sé B. Ok, so sin déanta. Anois tá tú ag iolrú lúide ceathair fán braicéad seo. So lúide ceathair fá A is lúide ceathair A. Lúide ceathair fá lúide dó B. Lúide fá lúide sin móide ceathair fá dó sin oh, uh, lúide fá lúide sin móide ceathair fá dó sin ocht agus B. just b amháin atá mé. Ansin suimigh é le trí a lúide b. Agus anois tá tú ar ais ag saghas tús an chaibidil nuair a bhíomar ag suimiú na téarmaí cosúla, trí a lúide ceathair a móide trí a. Sin trí a agus you know is maith liom iad a scríobh in aice le chéile. So lúide ceathair a móide trí a. Agus ansin.